ndị Igbo kedu ka unu mere n'ụbọchị nke taa ụbọchị nke taa bụ ụbọchị iri na itoolu n'ime ọnwa nọvemba bụ nke ọnwa iri na otu n'afọ nke 2025 ngwa anyị ewetakwala unu ọmụmụ asụsụ Igbo anyị nke ụbọchị nke taa bụ ụbọchị nke taa bụ Wednesday nke izu ụka a. anyị ka nọkwa n'ilu mana agwara m unu na m ga-ewetara unu uru ilu bara tupu m ewetakwara unu ọmụmatụ ndị nke ọzọ fọrọ n'izu ụka na-abịa abịa bụ mgbe anyị ga-eleba anya n'ọtụtụ ihe ma akpaala okwu ma i- akụkọ ifo ma ọnụọgụgụ anyị ga-eleba anya n'ọtụtụ ihe anyị ga-akọkwa maka ọjị uru ọjị bara n'ala Igbo ma ịlụ nwaanyị ma ihe ihe ndị ọzọ n'asụsụ Igbo ngwa anyị ka nọkwa na Ilu ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya na uru ilu bara n'ala Igbo uru ilu bara n'ala Igbo ọ ihe anyị ga-eleba anya uru ilu bara n'ala Igbo ọ ihe anyị ga-eleba anya n'ụbọchị nke taa ngwa ka anyị leenụ anya na uru nke mbụ A na-eji ilu akọwa ihe mere n'oge gara aga. A na-eji ilu akọwa ihe mere n'oge gara aga. A na-eji ilu akọwa ihe mere n'oge gara aga. O nke a bụ nke doro anyị anya n'eziokwu na ndị Igbo mere ka ọ ọ bụrụ na a na-akọwa ihe mere oge gara aga e nwere ike iji ilu tụọrọ ya anyị amata ihe mere n'oge gara aga ọmụmaatụ nke a em, nke abụọ uru ilu bara n'ala Igbo nke abụọ ilu na-enyere ndị Igbo aka ịmụta ihe ma ọ bụ ịghọta akụkọ ifo nke ndị nna nna ha dịka m gwara unu na m ga-ewetara unu ma akụkọ ifo a na-ejikwa ilu atụ ịkọwara ndị agbụrụ ugbu a akụkọ ifo ma ịmụtakwa ihe mere n'oge ihe ndị mbụ gara aga akụkọ ndị mere eme n'oge gara aga Ngwa lee lee uru ilu bara nke atọ. Ilu na-akọwa iwu obodo. Obodo ọbụla nwere iwu na-achị ha. A na-ejikwa ilu na-akọwa iwu na-achị obodo nke ga-eme ka onye ọbụla nọ n'ime obodo ahụ kwanyere iwu obodo ahụ isi ma bụrụ ezigbote onye obodo ahụ. ǹke ga-eme kà òbòdò na-àga ǹkè ọma n'ùdo ilu nà-àkọwa ìwu òbòdò ngwa lekwa urù ǹke anọ ọ nà-akwàlite ịdị n'otù dịkà gidi gidi bụ̀ ùgwù ezè gidi gidi bụ̀ ùgwù ezè bụ̀ ọ̀mụmaàtụ̀ ilu ǹke na-egosi nà na-egosi ịdị n'otu imekọta ihe niile ọnụ ga-eme e nwee ịdị n'otu ngwa lekwa uru nke ise a na-eji ilu edozi esemokwu n'etiti ndị mmadụ nke a bụ eziokwu a na-eji ilu edozi esemokwu n'etiti ndị mmadụ ndị Igbo kwenyere a baa na idozi esemokwu ị ga-anụ ka a na-enwe ike tụọ otu ilu ma ọ bụ abụọ iji dozie esemokwu ahụ ngwa lee uru nke isii Ilu na-akọwa ọdịnaala na okwukwe dịka ịgba afa. Ndị Igbo kwenyere n'ịgba afa. A na-esite n'ịgba afa chọpụta ihe mere n'oge gara aga maọbụ ihe ka ga-eme n'ọdịnihu. A na-ejikwa ilu akọwa ọdịnaala. Nke a bụ otu ọdịnaala na nkwenye ndị Igbo. Ndị Igbo kwenyere n'ihe a na-akpọ ịgba afa iji mara ihe mere n'oge gara aga maọbụ nke ka ga-eme n'ọdịnihu ma dịrị gawazie.